Нихьэи, ди хьэщӏэщым къеблагъэ, бжыдоӏэ, уи къакӏуэ махуэ Тхьэм тхуищӏ. Куэду ди гуапэщ нобэ укъызэреблагъар. Ди уэршэрым и щӏэдзапӏэу уи тхылъыр зытеухуам теухуауэ къыдэплъхэр щыгъуазэ пщӏамэ, ди гуапэт. Тхылъыр си ныбжьыр илъэс тӏощӏрэ тӏурэм итэу щегъэжьауэ щэныкъуэм нэсхуэ къэзыгъуеягъэ.

Мыбы ирахыжахэр, абы щаупсагъэр, ахэри хэтэу адыгэ лъэпкъым и псалъэжьхэр, унэхьэхэр, сабийм я джэгукӏэхэр куэд ит тхылъым.
Псори фи къуажэм къыщекӏуэкӏауэ, къуажэм къыщыхъуауэ. Ти къуажэу ара. Фи къуажэм и цӏэр жыӏэт, кхъа. Елэмэ ти къуажэм и цӏэр. Ар и тырку цӏэра си гугъэ адыгэцӏэр?
Адыгацӏэ цӏэ иӏэкъым, сыда жыпӏэмэ, куэд къуажэхэр, хьэблэхэр зэхуэсри, къуажэ зэхуэс. Къуажэ яухуауэ ара?
Гурыӏуэгъуэщ. Фи къуажэр Тыркум нэса хъуа иужь, Тыркум ӏэпхъуа хъуа иужь, сыт хуэдэ псэукӏэ иӏа Нихьэи, сыт хуэдэ щӏыпӏэр тӏысыпӏэу къыхаха, ипэрей махуэхэм, ипэрей илъэсхэм дауэрэ а щӏыпӏэ щӏыпӏэщӏэм езэгъа хъуа?
Ти къуажэр Кавказым зикӏыхэм кхъухьитӏум исхэу кӏуах. Кхъухьитӏури Аустрие къэралым и кхъухьэхэу щытах, зым и цӏэр Тимоуэ, зым и цӏэр Сфинкс и цӏэу. Сфинксым миныш исагъ, Тимоуэм минитӏу исагъ. Кипрым миних мил хы пэжыжьэу кхъухьэм щылажьэхэмрэ адыгэхэмрэ зэзауэхэри, а зауэм хэтэу мафӏэ къыӏанэри

Кипр. Кипрымкӏэ яшар. Ара.
Нобэ Кипрым ис адыгэхэр ти къуажэ пычыгъэ адыгэх. Нтӏэ фэ Тыркум дауэ фыкӏуа хъуа ахэр Тырк ахэр Кипрыкӏэ яшауэ щытмэ?
Итӏанэ Тимоуэ кхъухьэр ежьэри Анталия хы гъунэмди ӏуатэ хъуах. Абдеж мэжгытышхуэ гуэрэ ит Анталием и курыкупсэм. Ай и гъунагъуэмди

Нобэрэ Елэмэ къуажэр къыхахагъ, а зэманым мэзыхэу щыта Елэмэ. Анталий ӏэхэлъахэхэращ ара къуажэр зыхуэзэр? Анталиер километр пщӏейкӏэрэ пэжыжьэу Таурус къуршхэмэ ятес ара.
Хэкум и ӏэпхъукӏа щхьэкӏэ Хэкум здэпсэуа щӏыпӏэхэм нэхъ пэгъунэгъуу и теплъэкӏэ, и псыежэх сыткӏэ ауэдэу къыхаха щӏыпӏэр. Джы Тэти къуажэр Тубэ хьэсэ жаӏэти, мэзым щыпсэуащта. Иужькӏэрэ минрэ щибгъурэ хыщӏрэ плӏырэм мэзым къыхашхэри,

Ар зыпэхъуар япэрэ зыщыпсэуа Тубэ хьэсэ мэзхэр якъуэкӏри, абы теухуауэ щыпсэунэу хъуар. Фи къуажэм зэрытхымкӏэ, мы тхылъым зэритымкӏэ нихьэй лӏакъуэу тӏощӏрэ зыри щопсэур, абы къыщынэмыщӏауэ лӏакъуитху. Хэкӏуэдыкӏауэ, я лъапсэр кӏуэдауэ щытщ. Фи къуажэм дэсхэр кӏах адыгэ си гугъэ абдзах и нэхъыбэу. Абдзах. Абдзах, нтӏэ. Сыт хуэдэ лӏакъуэхэр дэс фи къуажэм тхылъым схуэдэ. Дэсхэр биданыкъуэхэр, бгъуащэхэр, гъуэнэжьыкъуэхэр, дзыбэхэр, едыджхэр, енэмыкъуэхэр, жанчатхэр, къуашхэр, кӏэращэ,

А зауэ зэрыс мы тхылъым зэритымкӏэ фи къуажэм дэс цӏыхухъухэр Тыркур сыт хуэдэ зауэ хэтами, ар дунейпсо етӏуанэ зауэрами, фи къуажэ щыщхэр хэтащ. Мис а зауэхэм я ягъэкӏэ дэкӏуэдыкӏа унэцӏэхэр яхэт. Ауэ, ауэ, бын къахымыкӏауэрэ?
Сыт хуэдэ къуажи, сыт хуэдэ жылей гугъу щӏи, псэун щхьэкӏэ экономикэр лъэщу щытын хуей къызэгъэпэщауэ. Нтӏэ, иджы Хэкум ис щисым щыгъуэ Хэкум щыӏа псэукӏэм, Хэкумкӏэ щыӏа псыежэххэм, мэзхэм теухуауэ я гъащӏэр гъэпсауэ щыта жылэр Тыркум къихута нэужькӏэ сыт я псэукӏэ хъуар, къуажэм сыт лэжьыгъэу дэлъар, фабрикэ уэдэу зыгуэр дэта е цӏыхухэр, цӏыхухэм сыт зыхэпсэукӏар мылъкукӏэ? Зэкӏэри
зыхэпсэукӏар мэкъумэшыра. Апхуэдэ фабрикэ сытхэ щыӏам. Джыри щыӏэкъым. Мыбы ирахри здахьа жылэхэр щыӏэх. Гуэдз, натрых, итӏанэ

Мы хэкумкӏэ щыӏа щӏым и щӏыгулъым и пӏалъэр жытӏын къыщхьэщыкӏрэт мы фыздитӏысхьагъуа щӏыпӏэм и. Тыркум и щӏыр Кавказым и бгъэ пшэнэ щытыныӏум сантиметр пщӏы нэужь хьэдыгъу дах. Арэзы гуэдз нэхъыбэрэ ящӏыщт ар. Иужькӏэ псы щӏэзыгъэхьэрэ щӏыпӏэхэр кӏэнтӏрух. Кӏэнтӏрофым иратри, Анталия къалэм и ӏэгъунагъуэм Елэмэм и кӏэнтӏроф жыпӏэмэ, абы пэлъэщын щыӏэкъым. Джырэ нэсхуэ. Ауэду фӏыу мэхъу. Апхуэдэ фӏы мэхъу.
Мыдрейу абы ауэду хамэ щӏыпӏэр хэку Хэку нэ, хэку ари хэку фхуэхъун, ауэ псэупӏэ щыфхуэхъуам щыгъуэ щӏэныгъэ зэгъэгъуэтыным теухуауэ мы тхылъым зэритымкӏэ Тыркум, Тырку къэралыгъуэм хуитыныгъэ къарит пщэбжыми е къуажэхэм езым я ахъшэкӏэ къызэрагъэпэщыфу щытмэ, еджапӏэ къызэрагъэпэщыну хуиту фи къуажэри япэ дыдэу ауэдэ еджапӏэ къызэзыгъэпэщахэм ящыщщ. Ауэ тӏэкӏу нэхъ зэман дэкӏа нэужькӏэ Тырку къэралыгъуэм къригъэкӏуэкӏ политикэм ипкъ иткӏэ еджапӏэхэм де бзэр къыфпаубыду адыгэбзэр, адыгэбзкӏэ фамыгъэпсалъу мис ауэду мы тхылъым къокӏуэ. Дауэ абы щыгъуэм фи ӏуэхур зэрекӏуэкӏар Нихьаи? Сэ ар си щхьэ кърикӏуа, сэ слъэгъуам яз.

Апхуэдэ тягъэсэ, таубэрэжьыщтагъ. Школым узэрэщӏыхьэу пхъэхэр зидзэрэ щӏыпӏэ подвал хуэдэу. Абы тиращӏыхьэти, мэфэ псом тирагъэсыщтагъ ӏункӏыбзэм. Апхуэдэ. Адыгэбзэкӏэ фпсалъэмэ. Адэ.
Апхуэдэу. теджагъ тэ.
Ар абы и щхьэусыгъуэр Нихьаи. Тыркубзэр нэхъ псынщӏэу зэвгъэщӏэн щхьэт ауэдэу щӏащӏыр. Ар зэбгъащӏэми адыгэбзэри пщыгъупщэж е адыгэбзэ фщагъэгъупщэжыпу ассимиляцэ. Адэ, зэкӏэ здакӏуэр ассимиляцэра?
Нтӏэ, дауэ уеплъыра? Ау, джы къуажэм тыркубзэ узэпсэлъэн цӏыху щымыӏэу, сыт пщӏэныр адыгабзэ упсэлъэныс? Ежь тезыгъаджэхэрэ адыгабзэ ядгъэщӏэтыту тӏупщыжыта? Тырку къакӏуэхэм адыгабзэ ебгъащӏэт ара? Атӏэ сыт ищӏэн, мо и закъуэ мэхъу. Бзэ, тыркубзэ мыпсалъэрэ лъэпкъым ухахьэмэ. Сыт пщӏэныр ти ефэндыр апхуэдэ адыгабзэ я сабийхэр адыгабзэ зэрагъэщӏэу, мэлахъуэ къакӏуэхэрэ адыгабзэ зэрагъэщӏэу щыта. Цӏыкӏурэ цӏыкӏурэ районым кӏуэхэрэ щафэхэрэ къэщэхужхэрэ тыркубзэ тӏэкӏу зэрагъэщӏа. А иужь ассмилэр фэмыжу хъуа. Мис а егъэджэн ӏуэхум теухуауэ мы тхылъым езым ӏуэрыӏуатэ сытым къыщынэмыщӏауэ, псалъэжьхэм къыщынэмыщӏауэ, Фи къуажэм къыщыхъуауэ щыта хъыбар гуэрхэр итщ, зэхуэпа къэхъуауэ я лъапсэр блэкӏа хъыбар гуэрхэр ауэдэу итщи, ахэм я зыхэзщ уи адэр колледжым щеджэм щыгъуэ и щхьэ кърикӏуауэ щытар, бойкот ящӏщ абыжми.
Анкарэм сыщеджэу университетым бойкот тщӏыри щӏэх тыкъэкӏуэжыну хъуа Анталием? Фэ уэрэ уи ныбжьэгъухэмрэ? Тэры бойкот зыщӏа студентхэр ара?

школым тыӏыхьэнуӏым жытӏэри жаӏэ. Хабзэр ямыӏэтыжауэ. А хабзэр ямыӏэтыжауэ тыщӏыхьэнуӏым школым жаӏэри, Къурӏэн теӏабэхи Тхьэ жраӏэ псоми. Тхьэ жраӏэри мы директорым тыхэмэ къяджэрэу игъэшынэхэрэу тӏэкӏу мыстищхэрэу ахэр зэкӏэ ирагъэхьэ. Адыгэ ти къуажэщэу нэбгырибл

Ары тятэ и хъыбарыр. Абы иужькӏэ фи уи адэр къуажэм щригъэджащ ара еджапӏэм? Хьэуэ.
Щригъэгъэджаӏэ?
Ебгъэджэна диплом уимыӏэу ара? уиӏэу. Ау диплом кърамыта щхьэ я напэр яхъумэжащ. Ары, яхъума. Ауэ къызэӏекӏуэтам, блыри къызэӏекӏуэтам.
Ар иджы, мис, а школ егъэджакӏуэ фи къуажэм къакӏуэу щытми, а адыгэбзэр зрагъэщӏэн хуей зэрыхъур, адыгэбзэкӏэ фызэрыпсалъэм щхьэ псори. Мыдрейуэ Тыркум фахыхьа нэужькӏэ абдейм дей фи ӏуэху еплъыкӏэр кӏуэцӏрывгъэкӏыу фи псалъэ фытетыжу фызэрыщытам и фӏыгъэкӏэ жытӏэн, тыркум нэхъ пщӏэ къыфхуащӏу, нэхъ къыффӏэлӏыкӏыу, фи псалъэм нэхъ къедаӏуэу абы и фӏыгъэкӏэ хъуар зыгуэркӏэ щхьэпэну фхуэхъуа? Сэ нэгъуэщӏ щӏыпӏэхэр сщӏэкъым, ауэ

ӏейуэ пщӏэ къытхуящӏ. Гъэщӏэгъуэнщ. Зы тыркур адыгэмэ малъхъуэ, малъхъуэ япэхъумэ, зегъэбэг. Оо, гъэщӏэгъуэныщӏэщ, сэ адыгэ малъхъуэ сыщыт, жери. Апхуэдизэу ягъэлъапӏэ адыгэр.
Мы тхылъым и фӏагъ куэд хэлъщ мы тхылъым. Ахэм языхэзщ этнографик, адыгэм и этнографиер лъэщу къызэрыщыгъэлъэгъуар, этнографием и лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэр. Псалъэм папщӏэ, мэкъумэш этнографиемкӏэ къэдгъэзэнщи, Зэрыжыпӏащи, хэкум щикӏым щыгъуэ жылэ жылапхъэ здрашауэ щыта. Иджы абыхэм языхэз сэ сфӏэгъэщӏэгъуэн хъуар мыращ. Абдей хэфсу щыта мэкъумэш культурхэм ящыщщ къэбыр. Зы къэб гуэрым и гугъу бощӏыр. Зы щӏыпӏи щамыхъумауэ, фи къуажэ фӏэкӏа щымыӏэжу къэб фӏыцӏэ жери иджи. Мис а къэб фӏыцӏэм и хъыбарыр пщыхъуа сэ дыкъэщӏ. Къэб фӏыцӏэм и цӏэр шапсыгъ къэб. шапсыгъэ къэб.
Ара, шапсыгъмэ къаирахауэ ара а жылэр. Жылэр и жылэм и фэ телъӏым. Зыӏуегъэтакъуэ уэшх. Ар сыту тыншкъым уэ.
Адэ. Модэ мыскӏын жыпӏэ апхуэдэ фэ мышхын зымыс телъӏым. Фампӏэ телъӏым.
Фампӏэ телъӏым.
Ежыр къэб фӏыцӏэ цӏыкӏуэу щыт, си анэ куэдрэ къигъэхъущта, тшхыщта. Абы и жылэри Дюзжэм къыщыдгъуэта гърекӏуэ. Къэтхьа иджы, мы гъэ хасэнэу щыт. Нэл сытщ дыхасэнур? Нэл сытщ дыхасэнур? Мы гъатхэм хасэну ара? Сыту фӏыт, Дюзжэм шапсыгъхэращ дэсыр, ара? Ара, шапсыгъ абзэх зэхэпхъауэ дэс. Фӏы дыдэщ, а зы нэгъуэщӏ щыхэмытми а къэб фӏыцӏэр адыгэм и щӏэиным щыщу Къызэрывгъэӏэпхъуэжари ӏэджэ и уасэщ, Тхьэм фхузэпищэ. Мыдрейу мы тхылъым итхэм ящыщщ нихьэи, дзэдзу джэгукӏэ, нэну джэгукӏэ, пщыкӏубгъу къыбохьыр, абы я хабзэхэм утопсэлъыхьыр. А пщыкӏубгъур псори нобэ къытхуэпсэлъынукъым, я джэгукӏи, я цӏи, я хабзи, ауэ сэ зы джэгукӏэ нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэн хъуащи, абы нэхъ утезгъэпсэлъыхьынут. Ар лъэрыжэкӏэ къызэрежэхыу щытара Лъэрыжэ жиӏэу щытмэ, лыжэ жыхуиӏэра урысыбзэкӏэ? Дауэ фыкъежэхрэт лъэрыжэкӏэ? Лъэрыжэ зэрыфщӏым езы лъэрыжэр фщӏыным хабзэ иӏэхэм теухуауэ, мы тхылъым зэритымкӏэ, лъэрыжэ ӏэзэу зыщӏу щыта лъэпкъри дэсащ фи къуажэм.
Лъэрыжэр жыгейм хащӏыкӏ. Жыгейм. Жыгейм. Щӏэх лажьэ, лажьэкъым ар. Мыпхуэдэу. щытри къуэпситӏ, къуэпс иӏэу тӏу нэ я лъэрыжэ. А къуэпсым и лъабжьэмкӏи гъуфӏ ӏунэ хаӏути, уи лъакъуэ мыджеям папщӏэ. Абы дэдгъанэти, тӏыгъыу мыпхуэдэу япэу гъуэгу хэпхын хуей. Пщыхьэщхьэм ди гъуэгу хэтэхри жэщым мыл мэхъу ар, мэдий. Итӏанэ иужьрэ мафэм пщэдджыжьым а хэтха гъуэгум Ужь япэ зыр ехри ужь хуещӏ. А ужьым утету укӏуэмэ, уи фӏэщ хъун километрэ хыщӏ, блыщӏ хуэмыжэ уокӏуэ. Укъэмыувыӏэу. Укъэмыувыӏэу. Сурэтымкӏэ зэрыплъэгъурэм хуэдэ джабэ зэпыту, пыӏэ джабэм удэкӏри, къуажэ кӏуэцӏым нэс уэ укъыдэхьэ. Абы балигъхэри хэт хъунт ар къежэххэм. Ар балигъи хэт, пщащи, бзылъхугъи хэмытыр щыӏэкъым ар. Хэтри лъэуей.

Лъэрыжэ, адыгэ лъэрыжэ дыдэр. Адэ. Адыгэ лъэрыжэр, европейхэм я гугъу умыщӏу, Ар хъума- псоми ящ- ящӏыфкъым ар. Ар зыщӏыхэр зытӏу щыӏа гъэщӏэгъуэну зыр ди адэкъуэшхуэм и къуати, Барыч и цӏэу. Абы ищӏырэ лъэрыжэр гъэщӏэгъуэну щыта, и пэр моужьынэу къэӏэтыгъэу.
А лъэ зыгуэру хъума хъуа а лъэрыжэхэм щыщ е ф- фэ фи, фи, лъы- фи унагъуэрами, къуажэм дэсхэрам щытми?
Сэ мыгъэ а лъэрыжэм фэдэ зыгуэр мыбы щязгъэщӏынри, мо радио телевизион деж сыкъежьэнри, ти кафем нэс сыкърикӏуэн жысӏа щхьэ, уэс тлъэгъуа мыгъэ Налчик?
Мы гъэм уэс дымылъэгъуа щхьэ, дэ дымылъэгъуа щхьэ, мо тӏэкӏу нэхъ къущхьэхэмкӏэ удэкӏуеймэ. Ажэ удэкӏуеймэ хъунущ. Тыркумкӏэ къикӏыж Жэбий, Къябий, адыгэ щӏалэ зыщыплӏ. Адыгэ лъэрыжэ къыздрахри, Ӏуащхьэмахуэ лъапэ къежэха, си гугъэ ущыгъуазэ абы, адыгэ лъэрыжэкӏэ. Адэ мис мы тхылъым ит адыгэ лъэрыжэ модэкӏэ. Упсэу ари гурыӏуэгъуэщ. Мыдрейу тхылъым этнографием къыщынэмыщӏауэ адыгэм хабзэу къыдекӏуэкӏ, адыгэм хабзэу къыдекӏуэкӏауэ хъуар фэри фи къуажэкӏэ къыщекӏуэкӏащ. Сэ си щхьэкӏэ нэхъ хабзэ дахэ дыдэхэм ящыщу къэслъыту. адыгэм и гупсысэкӏэр, адыгэм и хабзэр къэзыгъэлъагъуэхэм ящыщу фи къуажэм къекӏуэкӏауэ мис мы тхылъым итщ фызабэхэм, мылъкукӏэ дэхуэхахэм, хуэмыщӏауэ псэухэм фызэхыхьэрэ фыдэӏэпыкъуу, щӏыхьэху хуэфщӏу. Аращи, мис а хабзэр фи къуажэм дауэрэ къызэрыщекӏуэкӏар Нихьэи? Сэ сыцӏыкӏэу нэтжей, нэтжейр мо гуэдз зиптэкъуэфыныр шэкӏым хэшӏыкӏагъ, и жьэ упхэфэу, апхуэдэ щыт. Апхуэдэхэр зэпытэу ди унэ илъагъэтэ. Тӏэкӏу фэшӏыгъэу тщытти, пщыхьэщхьэрэ е мэрем махуэрэ пщыхьэщхьэм си анэ ахэмэ зэкӏэми хэтым гуэдз, хэтым хьэжыгъэ, хэтым натрыф, хэтым джэш, кӏентӏроф ирилъхьэти, Сигъакӏуэти мы фызабэм ди фэхь, мы фызабэм ди фэхь жиӏэру апхуэдэу куэдрэ къесхьэкӏащ сыцӏыкӏуу. Мис ауэдэ шхын ӏуэху хэмыту унэ щӏын уеймэ е хадэр къэтӏын уеймэ. Шӏыхьаф жытӏоти, псалъэм папщӏэ губгъуэм зыгуэрэ къинамэ бжыхьэм ди, уэс ӏей къызэресырэм папщӏэ уэсым ирэрепхъумэ жаӏэти, дэӏэпыкъухэу губгъуэм кърахыжыщтат.

Фольклор жытӏэн уэрэд пшыналъэмкӏэ къэдгъэзэнщи, мы тхылъым сэ си щхьэкӏэ мис модэ тхылъхэм зэи иратхауэ сымылъэгъуауэ, си гуапэ хъуауэ итщ. Мис дапщэ хъуми къэзымыбжауэ, щэщӏрэ ирэ мэхъур, уэрэду, пшыналъэу, къафэу, уджу, сщӏэрэ, мы фи къуажэм къыщекӏуэкӏауэ щытауэ, зэхуэпхьэсыжау, зэхуэпхьэсыжам къыщынэмыщӏауэ я нотэхэр ягъусэу зыгуэрым ягъэзэщӏэну хуейуэ щытмэ, Ауэдэу зэхуэхьэсауэ щытщ. Сыт хуэдэ уэрэдхэр, пшыналъэхэр ихуа мыбы, Нихьэи, ахэр куэдрэ зэхуэпхьэса хъуа? Сэ пэжу ухуеймэ, уэрэдхэр къэзугъуеинэу зыхъум, пшыни сыти тиӏакъым. Сэ пшынэ слъэгъуам, Анкарэм сыкъэкӏуэфэ. Университетым еджэну сыкъызыкӏуэм, пшынэри япэу слъэгъуа. Бэрэбанрэ сырынэрэ тырку джэгухэр ящӏыщтагъ. Адыгэ джэгуакӏэр къеуэщтагъ.

Хьэбибэ жаӏати, ныуэжь горэ къыжаӏэ, Аллахь, Аллахь жысӏэри магнитофоныр сӏыгъыу, зы пэмкӏэ пшынэ цӏыкӏури сӏыгъыу Хьэбибэ ди скӏуа Хьэткъуэмэ япхъу, шапсыгъумэ я нысэу щыта. Сыкӏуэри, илъэс плӏыщӏрэ хырэ хъуа жиӏа сыземыуэжар? Пшынэ зэремыуэрэ?
Ара.
Адашэм мыхэр тщыгъупшан сэ е? Мы пшынэр къыщыбнэмэ, жиӏат. Пшынэр къыщызнэныр жысӏа. Сэ угу къэкӏыжрэ хъыбар къысэгъэӏуи ӏелэцӏыкӏухэмкӏэрэ занщӏэ сыкъэкӏуэнущ, жысӏэри. Илъэситӏ мэзищ, мэзищ, гъэмафэ. Сыпэплъагъ Хьэбибэ. Джыри сыгу къэкӏа зыгуэр жиӏэрэ, джыри сыгу къэкӏа жиӏэрэ тӏоӏищ хуэдиз, хыщӏ уэрэд игу къэкӏыжа. Ахэм къяуэри. Ауэ дызилъэскӏэ зэримыгъэзэщӏауэ. Адэ.
Ахэр аи а ныуэри зыгъэсар сыдыгъэ а ицӏагъэр? Минат. Минат псэужамэ жэ, мин ы, Минат псэужамэ щищым къехъуу уэрэд ищӏэщтыгъэ жэ. Ауэ псори кхъэм кӏуа. Апхуэдизэ си жагъуэ хъуа. Минатыр сэщӏэ сэ, ауэ сыцӏы- цӏыкӏунитӏэу арагъэ.
Тӏэкӏу иджы езы тхылъым и купщӏэм жысӏэн дыкъыхэкӏынщи, тхылъыр зыгуэрым ягу къыдыхьарэ зыӏэрагъэхьэну хуейуэ щытмэ, дауэ зыӏэрагъэхьа хъуну, Нихьаи? Мыр сэ ахъшэ-бохъшэ папщӏэ тедзам, ахъшэншэу сэгуэш, мин хуэдиз тыразгъэдзати, къэнэжыгъэри зы шэ хуэдиз къэнэжа. Майкъуэпкӏэ сыгуэша Америкэм, Европэм, Тыркум, Сырием, Иорданием, псоми язгъэхьагъ. Мыкӏэ библиотекмэ щӏэтлъхьагъ.
Ара? Мы тхылъыр хуей щы- щыӏэмэ къэ- къыӏуэрэрахи си лэжьапӏэм естын. Уи лэжьапӏэр э, Тамирис жыхуиӏэ шхапӏэращ, ара?
Ара. Мыдрейу э, сызэрыщыгъуазэмкӏэ, Нихьаи, мы тхылъыр э, мыр зэрытхар кӏахэ адыгэбзэщ, абдзахкӏэ тхащ. Ауэ иджыпсту мыр къэбэрдей адыгэбзэми ивгъэзэгъауэ къэбэрдей адыгэбзэкӏэ къыдэкӏын хуейуэ щытщ. Абазэ Ибрахьимрэ тызэгъусэу абы гурымыӏуэрэ абзахыбзэхэм и къэбэртаибзэр абзахыбзэкӏэ жысӏэрэ мыры жиӏэн хуейр жысӏэрэу дэхэ дэдэу тщӏыгъэ. Ар Шырдын Маринэ сыдрэ зэригъэзэхуэжа Джы тедзапӏэм тыгъэхьэзырауэ ара? Ари къыдэкӏыу щытмэ, мис мыбы ещхь дыдэу мы кӏахэ адыгэбзэм зыӏэрагъэхьэ хъунущ ара тхылъыр зыфӏэгъэщӏэгъуэнхэм? Тхылъыр тхылъ сщӏынэуи егъащӏэм сыгу къэкӏам сэ пэж ухуеймэ. Майкъуэп мыпхуэдэхэр яжесӏэти, кафемэ тытӏысам ди хъыбархэр яфэсӏуати, маржэ хъун мыхэр тхы. Мыхэр тхы жаӏати, сфэмытхыфрэ сыщхьэхырэ тӏэкӏуи, си щӏалэм тетрад иныжьрэ зы ручкэрэ къысфихьэри къэкӏуа. Пап жиӏа, сэ хъун мыпхуэдзэ къэпӏуатэрэ мы таурыхъхэр тхы жиӏэри, мыри къосэты жиӏэри, джай сигъэтӏысри стригъэгушхуа. Абы теухуа мы тхылъыр къыдэкӏа хъуа. Къэгъэзэгъуэ тхылъыр зытеухуар Елэмэ къуажэрауэ щытми, мы тхылъым и щапхъэкӏэ, Мы тхылъым ихьа хъыбархэмкӏэ сэ къызэрысщыхъумкӏэ Едыдж Нихьаи Тыркум щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я псэукӏэ хъуар, хабзэу къадекӏуэкӏар, бзэуэ яӏар къигъэлъэгъуащ, мы тхылъыр Елэмэ теухуа щхьэкӏэ мы тхылъыр адыгэ диаспорэм псоми теухуауэ жыпӏэ хъунущ, адыгэм псоми теухуауэ жыпӏэ хъунущ. Къедбжэкӏахэм къыщынэмыщӏауэ, мы тхылъым иджыри ихуащ псалъэм папщӏэ фи къуажэм къыщекӏуэкӏауэ щыта жыӏэгъуэхэр, Абы къыщынэмыщӏауэ, псалъэжьхэр, хырыхыхьэхэр, къуажэхьхэр, псалъэ шэрыуэхэр, щӏэгъыбзэхэр, абы и щӏыӏужращи, си гуапэ хъуауэ псалъалъэ и гъусэщ, къэкӏыгъэцӏэхэр иту. Ар нобэрэ технологиемкӏэрэ адыгабзэм хэкӏуэдыкӏрэ псалъэм папщӏэ выгур, выгум и ӏэмэпсымэхэр. Къэкӏыгъэхэм я цӏэр итщ, ӏэпкълъэпкъым яйри псэущхьэхэми. Къуршым мэлахъуэхэр си гъусэу Ахэмэ сящӏыгъуэ мы удзым и цӏэр, мы удзым и цӏэр жысӏэу, цӏэри сымыщӏэу, куэд удз цӏэхэри къэзугъуея. Кӏэщӏу жыпӏэу щытым, мы тхылъыр зытеухуар Елэмэ и закъуэкъым, мы тхылъыр зытеухуар адыгэм и этнографие, и тхыдэ, и культурэ, и бзэ, и ӏуэрыӏуатэ, экономикэкӏэ диаспорэм къыщекӏуэкӏар, политикэкӏэ диаспорэм къыщекӏуэкӏар, социаль лъэныкъуэкӏэ къыщекӏуэкӏар. Аращи, Нихьаи, мы тхылъыр зэрыптхам щхьэ, Жьыщхьэ махуэ ухъу бжесӏэну схуейт, тхьэразэ ухухъу. Мы тхылъыр зыхуэгъэзар адыгэ лъэпкъращи, зыхуэгъэзам зэхищӏэну, къыгурыӏуэну, уэ мыбы хэплъхьа уи пщӏэнтӏэпсыр, уи мылъкур псыхэкӏуадэ мыхъуну сынохъуэхъур. Дяпэ илъэс куэдкӏэ жьыщхьэ махуэ узыншэу Тхьэм уригъэт. Нобэ къыдэплъауэ хъуами фӏэхъус фызохыж, ди зэхуэзэ фӏы ухъу.